Bi ye jumadon ye marisikalo tile tan ni saba san ba fila ani mugan wɔɔrɔ bamakɔ ni sebe jabarani filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentelimaw kɛnɛ kan kunnafoni daminɛ na alamisadon min ye marisikalo tile tan ni fila ye san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ mali premier ministre général de division abdulayi mayiga ale ye dunan dɔw bisimila nin dunan in ye diɲɛ tɔnba ka bolofara min ɲɛsinnen bɛ dɛmɛ ani dɛmɛ dɛmɛ ma ni u ko a ma ko PNUD programme des Nations Unies pour le Développement awa a ɲɛmɔgɔ a bisimilala premier ministre fɛ Abdulaye Mayiga kuma kɛra fɛn caman kan baaraɲɔgɔnyaw ani eh, ɲɛta baaraw u ka eh, baro caman bolila o de kan halisa an bɛ to ni mali kibaruyaw ye mali la yan nɔ mali minisiri min bɛ yen ni a ka baaraw ɲɛsinnen don ayiwa min ye kɛnyɛrɛye o baarakɛlaw ma madamu umu sal sɛk a y'a yira k'a fɔ ko awa min ye ayiwa san 2025 tɛmɛnen min filɛ nin ye ko baara boloda min ye awa maa minnu bɛ yen n'olu bolo sera ka don baara la awa a bɛ se ba bi naani ɲɔgɔnna ma awa o baara de sera ka boloda minnu bɛ yen nɔ ni a kɛra sababu ye maaw bolo donna baara la an ka jamana kɔnɔna na nin ye kibaruyaw ye kibaruya min ni a sɛbɛntiyara eh, madamu umu sal sɛk fɛ min ka eh, minisiriya baaraw ɲɛsinin bɛ kɛnyɛrɛye baaraw ma mali minisiri min ɲɛsinen bɛ an ka kirikow ma mamadu kasonge ale ye e, baara dɔw bolodali daminɛ alamisadon min ye marisikalo tile tan ni fila ye san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ a kɛra an ka ɲɔgɔn lajɛrɛso min bɛ yen n'o ye cicb ye awa nin ɲɔgɔn lajɛrɛ in bilala sen kan muso minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu la ni u ko a ma réseau des femmes africaines du Mali kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko kɛɲɛbakaw fɛ yen nɔ sogo da gɛlɛyara kosɛbɛ nin sunkalo in kɔnɔna na bari ka d'a kan sogo eh, koloma a bɔra eh, kɛmɛ wɔɔrɔ la ka taa i yɛrɛ sɔrɔ kɛmɛ eh, wolonfila la kamasɔrɔ sogo buma ale bɔra kɛmɛ seegin na ka taa i yɛrɛ sɔrɔ sefawari kɛmɛ kɔnɔntɔn na i b'a fɔ kibaruyaw b'a yira cogoya min na. Nin wagati in na an bɛna an ka kunnafoniyaw kuncɛ ni kɔkan kibaruyaw ye. Kunnafoni dɔw ye a yira k'a fɔ Rusi jamana ye dɛmɛ kɛ awa dɛmɛ min n'a bɛ tali kɛ awa balo kan balo tɔni tan ni saba Rusi jamana filɛ nin ye ko o ci ka taa Iran jamana ma walasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye cogoya min na. Turki jamana kɔni bɛ ka Iran jamana lafasa k'a sababu kɛ mugu jugu min bɛ ka fili Iran jamana kan o mugu jugu ninnu dɔw yɛrɛ bɛ ka tɛmɛ min ye Turki ale jamana fan dɔw fɛ ɔ a b'i n'a fɔ Turki jamana kɔni y'a yira k'a fɔ nin wale ninnu ma ja u ye sabu mugu minnu bɛ ka fili Iran jamana kan awa ko mugu ninnu dɔw yɛrɛ kunbɛnna awa u ka Turki ale jamana kɔnɔna na nin b'a yira k'a fɔ ko ni farati ma kɛ fiyewu turki jamana sen bɛ sɔn ka don kɛlɛ min bɛ lamerikɛn jamana ani iran jamana ni ɲɔgɔn cɛ sabu a y'a yira k'a fɔ mugu fili ninnu iran jamana kan a ma diya u ye nin de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimaw na aw ni ce aw ka ɲamadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don na nataw la